Ndewo. Aha m bụ Odoziakụ Eze Ujunwa. Abụkwa m onye Amawbịa nke dị n'Ọ- nke dị n'okpuru ọchịchị Ọka South dị n'Anambra steeti. Ọ bụ mụnwa bụ onye nkụzi na-akụzi asụsụ Igbo n'ogogo nke ise. Ee, asụsụ Igbo mara mma nke ukwuu. Ọ bụ asụsụ Igbo a ka anyị ji amata onwe anyị n'ebe ọbụla anyị nọ. Asụsụ Igbo a baara anyị uru n'ụzọ dị iche iche. Ọ na-emekwa ọ na-eme ka anyị na-ekwukọrịta okwu otu o kwesịrị. Ọ na-emekwa anyị iji gosi na anyị si n'amaala Igbo ahụ wee pụta. Ọ bụkwa otu a ka anyị na-achọ ka anyị werekwa ihe anwa nke anyị nwere wee tinye n'ime ụmụaka anyị. ka ha wee nwee ike wee burukwu ya wee wee gbagota dịka mgbe anyị ga-arapụ ka asụsụ Igbo ghara ịnwụ pịị ndụmọdụ mụ bụ onye nkụzi nwere ike inye nne na nna n'ụbọchị taa dịka anyị na-emezi dịka anyị abụ ndị ọcha anyị ana m asị na nne na nna ọbụla na ezinụlọ ọbụla kwesịrị ka ha na-akụziri ụmụntakịrị ha otu e si asụ asụsụ Igbo n'ihi na ndị ọcha adịghị akụziri ụmụ ha ka e si asụ asụsụ ọzọ na-abụghị asụsụ bekee otu a kwesịrị ka anyị na-eme n'ala Igbo ịkụziri ụmụaka anyị otu e si asụ Igbo ka mgbe ha ga-abịa n'ụlọ akwụkwọ ka ọ dịrị ndị nkụzi mfe ịkụziri ha ọ ga-adịkwara ha onwe ha mfe imekọrịta n'ebe ndị ọzọ nọ n'ihi na o nwere ọtụtụ mgbochi na-abịa n'ebe ha nọ na ọ bụrụ na ha amaghị asụsụ Igbo nke ọma na mpaghara ala Igbo niile. Imeela ndewo.
ebe ị nọ ọ sị na ọ nọ n'arụ ọkụkọ ọkụkọ wee gbara ọsọ chinye ya ehi onye mmụọ wee sị akwa ọgbara ọgbara ka ebe ị nọ ọ sị na ọ nọ n'arụ ehi ehi wee gwuo ala banye mana ọ maghị na mpi ya pụta onye mmụọ wee gbara ọsọ gafee ehi mana mpi ehi kpọrọ onye mmụọ n'ụkwụ onye mmụọ wee lachita azụ tie aka n'ana dọpụta ehi wee sị ya na ọ chọkọ ka o nye ya ọkpọ ugboro anọ ka ọ chọkọ ka ọ nyụọ ya arụ ugboro anọ

Ka ha na-eje, mbe yọkwara ha ka o soro ha, ha wee sị ya mba. Ka mbe yọkatara ha, ha wee sị ya ngwa, ya soro ha. Ka ha wee buru mbe n'azụ wee gbogoo. Mbe wee sị na aha ya bụ ihe ọ ga na-aza ebe ahụ bụ unu niile. Ka ha ruru Ka ha ruru n'elu, ha wee keere ha nri. Mbe wee sị, Onye tinyere aka na nri ahụ? Ha wee sị ya, Maka gịnị? O wee sị, N'ihi na aha m bụ unu niile. Ka o richara ya, iwe wee na-ewe ụmụ nnụnụ niile. Mbe ka ha chọrọ ịna, ha ekweghịzi ebu mbe gbada. Mbe wee sị ofu nnụnụ ya gwa nwunye ya ka o ka o jee bupụtara ya akwa na ihe esichaghị ike ka nnụnụ ahụ ruru o wee sị na mbe sị ya bupụtara ya mma ọgụ na ihe sichara ike ka nwunye ya bupụtachara ya mbe wee daa wee si n'elu wee daa wee tiwe azụ ya ya mere azụ mbe ji tiwe etiwe chakpii anyị na-eme arụmarụ ụka isiokwu ya bụ

ndị nkụzi anaghị agwọ ọrịa ọ bụrụ na ahụ gbuo onye nkụzi o jekwuru dibịa oyibo ọtụtụ n'ime ha anaghị agba moto ọtụtụ n'ime ha enweghị ezigbo ụlọ ndị nkụzi anaghị na-eyi akwa gara ọnụ ọhaneze anaghị enye ha nsọpụrụ dịka e si enye dibịa oyibo ihe ndị a m gụpụtara ka m ji ekwusi ike na dibịa oyibo ka

ndị ọchịchị ndị ụkọchukwu na ndị bishọp ndị nkụzi na-azụpụta ndị ọrụ anyị na-akọwa maka arụmarụ ụka isiokwu ya bụ ndị nkụzi na ndị dibịa oyibo ọ bụ eziokwu na ndị dibịa oyibo na-eyi akwa dara ọnụ ma ndị ma ndị nkụzi na-edebe ole na ole ha nwere ọcha ọ bụghị ịgba ụgbọala ukwu na nke nta bụ ịba uru n'obodo n'ihi ihe ndị a m kwutere n'ebe a m na-ekwusi ike ka ndị nkụzi ka aba uru ha kara dị mkpa n'obodo karịa ndị dibịa oyibo n'ihi ihe ndị anyị kwutere ebe a, a m na-ekwusi ike na onye nkụzi ka mkpa karịa onye dibịa oyibo N'i- n'ihi na ọ ọ bụrụ na onye nkụzi adị akụziri onye dibịa oyibo o nwe- o nweghị ihe ọ na-eme nke